Tá aoi speisialta agam inniu, Caitlín Nic Aoidh ó TG4. Go raibh míle maith agat, Caitlín, as ucht a bheith linn inniu. Go raibh míle maith agat, Jamie, agus tá mé fíorshásta a bheith libh inniu. Caitlín, I suppose tosnóimid amach le cúrsaí agus b'fhéidir gur inis go mbeifeá in ann inis dúinn roinnt rudaí fút féin agus cárb as duit agus cúrsaí cosúil leis sin. Bhuel, rugadh agus tógadh mé thuas i nGaeltacht Thír Chonaill, thuas i gCloich Cheann Fhaola, áit ar a dtugtar an tSeanbhaile ansin agus chaith mé go leor de mo chuid ama idir an áit sin agus Gaoth Dobhair le mo sheanmháthair agus ansin chuaigh mé go Scoil Náisiúnta Ghort an Choirce agus ansin ar aghaidh go Pobalscoil Chloich Cheann Fhaola ansin agus díreach ina dhiaidh sin chuaigh mé go Ollscoil Mhá Nuad agus rinne mé céim sa Ghaeilge agus sa cheol ansin agus máistreacht sa Ghaeilge. agus ansin chuaigh mé go Gaillimh agus rinne mé an Diplóma Gairmiúil san Oideachas le bheith mar mhúinteoir meánscoile agus tá mé anois mar láithreoir aimsire. Ar fheabhas Caitlín agus so thosaigh tú amach agus dhéan tú um, dhéan tú an cúrsa I suppose mar mhúinteoir meánscoile agus ar chaith tú cúpla bliain ag múineadh ansan? chaith mé tamallt ag múineadh, so bhí mé ag múineadh eh, gan an dioplóma gairmiúil

post aníos le TG4 go raibh siad ag cuartú láithreoirí aimsire, nó láithreoir aimsire agus go raibh painéal á chur le chéile acu agus chuir mé m'ainm sa hata chuaigh mé chuig agallamh agus triail scáileáin agus tá mé anseo ó shin. Tá tú ansan ó shin ar fheabhas. An-mhaith, sin thar barr agus. Is slí iontach é gur thit sé isteach cosúil leis sin. Ó thaobh, I suppose, aon chomhairle go mbeadh agat do, b'fhéidir, daltaí meánscoile faoi láthair atá ag smaoineamh ar rud éigin, go bhfuil suim acu sna meáin, an bhfuil aon chomhairle agat dóibh ar nós Cad iad na rudaí, b'fhéidir, gur ceart dóibh a bheith ag déanamh faoi láthair nó an bhfuil aon slí, b'fhéidir, gur féidir leo taithí a fháilt nó, b'fhéidir, dul i mbun post cosúil leis an ceann atá agat faoi láthair? Bhuel, tá go leor bealaí agus an rud atá ann faoi na meáin. Tá an earnáil chomh leathan insa dóigh is go bhfuil.

coinneáilt amach do choinne aon fholúntas a thagann aníos le Ros na Rún, bíonn siad ag cuartú daoine daoine úra achan bhliain agus ní amháin sin ach bíonn siad i gcónaí ag cuartú saghas aisteoirí breise agus b'fhéidir gur sin bealach maith le go bhfaighidh go bhfaighidh daoine saghas blas den rud. Um, Maidir le na jobanna eile, déarfaimid más rud é gur mhaith le duine bheith os comhair ceamara, go bhfuil siad ag iarraidh bheith ag láithriú An rud a bhínn ag moladh anois ná saghas cleachtadh a dhéanamh, tá saghas gutháin póca ag beagnach gach déagóir sa tír, bhínn ag smaoineamh, agus saghas a bheith do do thaifeadadh féin os comhair an cheamara, so déarfaimid mar shampla go dtig leat iarraidh é a chur in airde b'fhéidir go dtiocfadh leat iarraidh ar do mháthair nó d'athair, sa bhaile, tú a thaifeadadh agus ansin go mbeadh, go mbeadh deis agat breathnú siar ort féin agus fiú tosú le cainéal YouTube, tá láithreoirí againn a fuair post cionn is go raibh cainéal YouTube acu, Éadaoin agus Caoimhe Ní Chathail.

roimh an am sin agus ansin thig leat cúrsa a dhéanamh má thaitníonn sé an oiread sin leat go dtiocfadh leat leatsa, caithfidh mé a rá go bhfuil go leor bealaí difriúla le theacht isteach anois agus ansin nuair atá an coláiste críochnaithe agat tá go leor deiseanna theacht isteach agus taithí oibre a dhéanamh chomh maith um, so tá neart bealaí éagsúla ann agus neart neart postanna difriúla chomh maith. Tá, cinnte, sin ar fheabhas agus I suppose ó thaobh sin de agus na na athruithe atá tar éis teacht ar chúrsaí le cúpla bliain anuas fiú mar a luaigh tú ansan le YouTube agus cúrsaí an ghutháin póca a bheith á n-úsáid agat agus na mic léinn ag an mbaile. An mbeifeá ag rá an bhfuil a lán athruithe tar éis teacht ó thaobh cúrsaí teicneolaíochta i do phost faoi láthair ó a bheith ag smaoineamh ar ó thosnaigh tusa sa phost ó thaobh an teicneolaíocht de? Bhuel ó thaobh an teicneolaíochta bhí bhí agus beidh an teicneolaíocht i gcónaí lárnach i saol na meán mar Ní fhéadfainn aon obair a dhéanamh gan ríomhaire, gan fón nó gan ceamaraí ná aon rud mar sin, mar sin beidh sin i gcónaí ann. Maidir le dul chun cinn i roinnt blianta, tá go leor, b'fhéidir, aipeanna nua, tá go leor, b'fhéidir, go bhfuil roinnt ardáin sóisialta, leithéidí TikTok agus rudaí, nach raibh ann nuair a thosaigh mise amach. Tá go leor rudaí difriúla tagtha chun tosaigh ach i ndáiríre, Tá mé ag déanamh, más duine bí, a bhíonn ag obair sna meáin. Bíonn muid i gcónaí ag iarraidh bheith chun tosaigh agus a léiriú do dhaoine má bhíonn ardán nua ann tá muid ag iarraidh bheith ann chomh maith agus sin rud fosta, bhí Snapchat iontach mór nuair a bhí mé féin agus Mícheál nuair a thoisigh muidinne agus d'éirigh linn go leor a dhéanamh ar sin agus chuir daoine óga aithne orainn níos fearr sa dóigh sin agus b'fhéidir go mbeadh dream faoi leith a bheadh ag breathnú agus go mbeadh a fhios againn, go mbeadh a fhios acu go mbeadh, gur láithreoirí teilifíse a bhí ionainn. Ansin bhí daoine ann agus saghas, bhí a fhios acu gur saghas, a, Snapchat, TG4 a bhí ionainn. So tá go leor, tá go leor. dul chun cinn déanta ag an teicneolaíocht le roinnt blianta agus an rud atá ann bíonn níos mó agus níos mó ag dul leis achan uile bhliain. Tá sé thar a bheith spéisiúil cé mar é. Tá, cinnte, agus sin pointe ann go bhfuil sé ag bogadh ar aghaidh chomh tapaidh sin agus go bhfuil na mic léinn seo atá i mbun faoi láthair, tá siad, tá na rudaí nua-aimseartha ag teacht gach uile bliain agus tá cúrsaí ag athrú chomh tapaidh sin. B'fhéidir, Caitlín, an mbeifeá in ann rá, like, cén, I suppose, ar fuair tú aon inspioráid ó aon duine chun dul i mbun cúrsaí sna meáin nuair a bhí tú níos óige? Agus an bhfuil aon duine áirithe nó, like, aon rud a bhí tú bainteach leis agus tú i do pháiste nó i do dhéagóir agus, bhí tú ag rá leat féin ansan, táim ag iarraidh dul agus b'fhéidir post a fháil sna meáin de bharr an inspioráid sin. Bhuel, tá go leor rudaí caithfidh mé a admháil. Nuair a bhí muid i Scoil Náisiúnta Ghort a' Choirce, ba bhreá le le gach duine sa cheantar a bheith páirteach sna drámaí agus bheadh Noel Ó Gallchóir, iar-phríomhoide Pobalscoil Ghaoth Dobhair, ag reachtáil saghas drámaí dúinn agus bhí muid i gcónaí páirteach sna comórtais seo.

i muintir drámaíochta Dtuigeann Tú thuas ansin sa bhaile agus tá mé ag déanamh go dtug sin saghas blaiseadh dúinn ach measaim ceann de na rudaí is mó ná go raibh lá gairmeacha againn nuair a bhí muid ar an scoil i bPobalscoil Chloich Cheann Fhaola agus tháinig Anne Marie Ní Dhubhcháin isteach agus bhí sí ag obair le TG4 rinne sí go leor cláracha a láithriú ar nós Thar Lear agus mar sin agus tháinig sise isteach againn lá amháin bhí go leor leor daoine b'fhéidir go raibh b'fhéidir níos cibé duine b'fhéidir go raibh dhá scór duine difriúil ann an lá sin agus go dtiocfadh leat a ghabháil b'fhéidir ag dochtúir nó b'fhéidir go mbeadh píolóta nó rud inteacht mar sin ann agus go raibh go leor réimsí difriúla gur féidir linn a ghabháil isteach agus ceisteanna a chur a Bhuel an lá sin, chuaigh mé isteach aicise agus bhí sise ag inse dúinn faoin saol i TG4 agus tá mé ag déanamh go raibh síol curtha ansin. Agus tá sé thar a bheith spéisiúil mar tá go leor de na daoine a bhí sa rang liom ag obair sna meáin chomh maith. Leithéidí ceann de mo chuid cairde is fearr, Seán Ó Baoill a bhíonns ag obair le Meon Eile agus ar Ros na Rún agus ansin mo chara Alice Ní Fhlannagáin, bíonn sise ag obair mar chomhordaitheoir ar set agus

Is mór an rud é go bhfuil an méid sin daoine I suppose go raibh tú ar scoil agus gur fuair dornán inspioráid ó duine ag teacht isteach agus léiríonn sé sin I suppose go bhfuil na deiseanna ann agus go bhfuil na deiseanna ann dos na daoine óige atá sna scoileanna faoi láthair agus just rá leo dul i mbun agus na deiseanna sin agus b'fhéidir just iad a thriailt. Ó thaobh an Gaelainn de agus í like í a úsáid. Like tá an méid sin deiseanna ann anois agus tá an beirt againn ag oibriú ó thaobh cúrsaí Gaelainne de. Cad a ceapann tú atá i ndán i ndán do sna postanna difriúla a bheidh ag teacht suas b'fhéidir ó thaobh an Gaelainne de agus go bhfuil níl aon níl aon teorainn ann b'fhéidir. Cad a ceapann tú faoi sin? Ó, aontaím go huile is go hiomlán. Bhuel, so má tá tú ag iarraidh post mar dhochtúir, fiú, nó b'fhéidir gur, gur aon rud faoin spéir gur mhaith leat tabhairt faoi, tá níos mó deiseanna ann fosta má tá Gaeilge agat. So déarfaimid, seans go gcuideoidh sé na pointí a fháil sna scrúduithe Ardteistiméireachta agus ansin go mbeadh deis a ghoil ag áiteachaí difriúla, is cuma Cén cén ról na post a bheith uait amach anseo? Sílim go gcuideann sé i gcónaí go bhfuil Gaeilge againn. Tá ceathrar i dteaghlach s'againne agus tá post faighte ag triúr againn mar gheall ar an nGaeilge agus sílim go bhfuil sin thar a bheith spéisiúil agus go léiríonn sé go bhfuil go leor leor postanna amuigh ansin agus caithfidh mé a rá i gcónaí nuair a bhí mise níos Déarfadh mo mháthair i gcónaí ó fosclóidh an Ghaeilge doirse duit agus is ar éigean a thuig mé céard a bhí i gceist aici i ndáiríre go dtí gur thoisigh mé ag obair ach nuair smaoitim gach seans like níl clú dá laghad agam caidé a bheinnse ag déanamh le mo shaol anois muna mbeadh Gaeilge agam agus tá sé thar a bheith spéisiúil go bhfuair mé na deiseanna seo. So aon deis a bheadh ann Trí Bhéarla, tá 1,000 nó 100 job eile ann mar gheall ar an Ghaeilge fosta, so cuidíonn sé ar achan uile dhóigh agus a rud amháin a ráit le aon duine ná coinnigh ag labhairt í, coinnigh beo í agus bígí bródúil fosta. Cinnte, yeah, ar fheabhas. Sin rud, sin comhairle iontach. dos na mic léinn atá amuigh ann faoi láthair agus iad sna Gaelscoileanna agus sna Gaeltachtaí agus iad fiú na daltaí atá sna scoileanna Béarla agus suim acu sa Ghaelainn í a úsáid agus tá na deiseanna ann cinnte. B'fhéidir just mar deireadh ansan, an bhfuil aon chomhairle like deireanach agat do mic léinn agus iad ag iarraidh b'fhéidir dul anois agus dul i mbun cúrsaí sna meáin nó just comhairle agus gur féidir leo a bheith ag oibriú air thar an chéad chúpla bliain eile, an bhfuil aon chomhairle agat dóibh? Bhuel, cinnte, sílim maidir le le cúrsaí agus mar sin de, más rud é go bhfuil a fhios agat in do chroí istigh gur sin an áit gur mhaith leat a ghoil, b'fhéidir i dtreo na meáin, b'fhéidir ag obair sa raidió, nó teilifís, Gabh sa seans, ní bhfaighidh tú an tseans seo arís eile agus is fiú go mór glacadh leis, déan cúrsaí má thaitníonn sé leat agus fosta tá bealaí thart isteach ann fiú muna bhfuil cúrsa sna meáin déanta agat, níl aon chúrsa sna meáin déanta agamsa agus tá mise fós ag obair anseo agus sílim, sílim gurb é an rud is tábhachtaí ná, An dásacht just go mbeadh b'fhéidir brionglóid ag duine agus smaoití, is leor mé, tá mise in ann é seo a dhéanamh, má tá aon duine cosúil le Caitlín in ann é a dhéanamh, beidh mise in ann é a dhéanamh. So tá mé, sílim go bhfuil todhchaí iontach geal agus todhchaí na Gaeilge sna meáin geal fosta agus tá súil agam b'fhéidir go bhfeicfidh mé cuid daoibh ag obair liom amach anseo le cuidiú Dé. Go raibh míle maith agat Caitlín Nic Aoidh, Láithreoir ó TG4, Láithreoir Aimsire. Bígí linn ag a dó a chlog inniu, beidh Dara Ó Cinnéide ó RTÉ Raidió na Gaeltachta linn ag a dó a chlog beo agus go raibh míle maith agat arís Caitlín as ucht a bheith liom agus an chomhairle agus an agus na na smaointí go léir sin a roinnt leis na mic léinn ar fud na tíre. Is mór an onóir go raibh tú liom inniu. Go raibh míle maith agat. Go raibh míle maith agat Jimmy agus tá súil agam go mbainfidh sibhse ar fad sult as an lá.